the worst thing ị ga-eme na ndụ bụ idu ndị ụka jee tikpọọ ive dị be nna gị ọ bụrụ na i believe on it hapụ ya ya dịlịlị onwe ya mbọsị ọ dịkwa gị ka ọ ọ na-enye gị nsogbu n'ihi echukwu ichukwu anya ma the worst thing ị ga-eme in life bụ ije gba ya ọkụ ije kpọlụ ndị ụka ghasacha anya nye ebe mmadụ imego onwe gị nyanwụ imego onwe gị iri na iteghete
ịma na Nnekwu alụkọ. ọtụtụ n'ime anyị emego ya wụ emego ya wụ mistake ya ka m ji sị gị na ndị meli emebi ihe na-akpụ alụ ebe a na-edozicha ive ha mebicha ihe ọzọ bụkwa alụ dịka m si wee kwu bụ ndị mebiri ihe nna ihe ndị nna nna ba dobe dịka ndị ichie ndị ichie abụrọ ajọ mmụọ ọ bụrọ ajọ ife ọ ya ha nwa bụ your ancestors Okay.
dịka enwelu Saint eh, Saint Michael Saint em nke nwa nke nwa Saint em em Thomas Saint Philip N'ụzọ ndị ụka. Saint Andrew Saint Michael Okay. n'ụzọ ndị ụka una ka esi wee nwee anyị nwa our ancestors si wee bụrụkwa saint ị na-anụ ya na mba ndị ọcha kịta na Mm. e nwere black man bụ saint you as a black man can never be a saint gbakọọ ihe a m gwara gị tata a black man can never be a saint Saint. mana white man is always a saint black man can never be a saint because anyị wụ blacks afụtara anyị as anyị nwa ka eji asignify satan mere na-akpọ ndị a ndị oji ekwensu ifusi ndị ahụ onye gwa gị Nollywood ka m jụọ gị sef. ajụjụ onye gwa gị onye gwa gị na ekwensu dị oji Ị ma to na- start with ị ma mụ si m Nollywood a na mba ọ ya ka nna na-eme ọ- onye that's onye all- ọzọ oji. ihe a bụ ihe eji wee qualify ya we blacks anyị nwa bụ ndị isi ojii eji wee qualify ya anyị wụ ndị isi ojii as ekwensu as ihe dị oji ihe lụrụ alụ ihe bụ ajọ ive ive ọbụla jili dị oji bụ ihe bụ ajọ ive ọ ive eji wee ekuru nụrụ anyị mana ive ọbụla dị ọcha saint akpọ ya bụ saint saint so ndị ọcha their ancestors bụ saints but our own ancest- ancestors bụ ajọ ife bụ devil devil bụ ekwensu kpata eji ekwensu ji wee ji black signify ekwensu welu white man signify ya saint na ndị otu ya are you getting my explanation now Yeah.
beautiful now a bịa ndị ichie be nna anyị bụ our ancestors are the saints our own saints bụ na na ịchị ị nwerọ ihe ị achọ ịghọta Chukwu Okike Abịama we all we are all serving one God nwerọ ihe achọ ịghọta Chukwu Okike Abịama ọ bụrọ through ndị ichie be nna gị bụ your ancestors ndị mechegolo ụwa va naa ana mmụọ nwerọ nwerọ onye fụ Chukwu anya nwerọ onye ma Chukwu a sị gịnị bụ Chukwu A sị gị na Chukwu bụ mmụọ, ihe na-apụghị. Baịbụl sị gị gịnị bụ Chukwu? A sị gị Chukwu bụ ihe na bụ mmụọ, ihe na-apụrọ ịfụ anya ma ọ metụ ya aka. Gbọ. Yeah. And you cannot communicate to God direct, to Chukwu Okike direct. Na-abụrọ through your ancestors anwa. ka ọ ya-abụ i zili ozi e wee zili olu gị Chukwu Okike Abịama gbọ Okay.
now those your ancestors now ndị ọcha mee ka anyị mata na that our ancestors a bụ ajọ ife but not if we, we, are, we are being civilized back then anyị ga-anọ na that um, um, compara comparative book or Bible is a comparison, comparison of story anyị ga-adị na ya but for the fact na anyị adịrọ civilized then mm-hmm. anyị anọrọ na the picture of the story nobody knows us now they brought that Christianity let me not go far on that aspect uh, fine because mgbe anyị bịara on that aspect we teach yeah. it now a bịa imebi that your ancestors a bụ ndị ichie be nna gị bụ your own saint your black saint bụ nnekwu alụ as long as na i tikpọ i du ndị i du ndị ụka bịa tikpọ ndị ichie be nna gị know it to you that na i melu nnekwu alụ you destroyed your father and ọ bụrọ ka ndị ọgọ ọ bụrọ na that that devils your ancestors bụ ajọ mmụọ zọtara ana ebe ahụ i bi kedu ebe ị ka-anọ ebe ị ka-ebi kedu ebe ị ka-anọ hmm. is a question ọ bụrọ na ha nwa zọtara that those lands a sị gị na tradition bụ ajọ ife ka ọ bụ ọ bụrọ na ha zọtara ana ebe ahụ i bi kedu ebe ị ka-anọ and those people zọtalụ gị ana anwa zọtalụ gị all those things i ji wee bili as a human ka ya- a a na-agwasị gị na ọ ajọ mmadụ ka ha bụ na ajọ ife ka ha bụ ajọ mmụọ ka ha bụ that you rec- that you a kind of recognizing them or a kind of talking to them communicating through them to God bụụlụ gị ajọ ife but you you can communicate to another white man's God

is evil. What a local and timid mentality. Ọ bụrụ alụ. Imekpu alụ imekpuru ndị ichie ọra mmụọ na be nna gị. Akwali ọmụmụ and so on and so forth. Alụ ka ọ bụ. ị ga-akpụ ya hmm. ụfọdụ na-edu ndị ụka bịa jide ndị ichie be nna kurikpọọ ya kuricha everything ị ga-akpụ that alụ nnekwu alụ ka i me ya bụ nkọwa gị na kịta na anyị gbasatara arụ ya wụ ihe anyị ga-awụ eme si na na emetara arụ ndị ichie like ndị ahụ na-awụ na-abịa na chọọchị akpọọ pastọ akpọọ reverend fada ọ dị ka ihe a abịa mee family liberation ebukọtacha ọ wụ na ndị na-emecha omenala a ebukọtacha ihe niile gbaa ya ọkụ asị na agbago em, arụsị dị na obi ahụ ọkụ ya bụ na ihe na- nkọwa gị n'ụbọchị nke taata bụ na ihe those things agbachara ọkụ ọ arụ ka ndị ahụ na-emetọrọ onwe ha maka na ọ ndị ichie ị mago nụ, ndị ichie nọ n'obi a nke a na ka a na-agbagasị ọkụ ọ kwa ya wụ nkọwa gị daalụ nne nwada m
ndị nke agbara ọkụ agba kịta ka bie na-enye nsogbu a na-edozisi ya obi ụtọ m bụ na ụmụ- ụmụ igbo kịta na-aghanatazi azụ n'ọdịnala ọ tọrọ m ezigbo ụtọ nke ukwuu onye ọbụla gbara ive ọbụla dị be nna ya ọkụ buru eburu n'obi na mgbe o senitelu ọ bụrọ mbọsị e gburu mma ka ọ na-elu abụ ọ bụrọ mbọsị i gburu ogwu n'ọkpa ka ọ ya-elu gị abụ so ọ bụrọ mbọsị ị gbara ive ọkụ ka ọ na-esenite mgbe ọ ya-esenite ị na-achọ ive na-eme gị the worst thing ị ga-eme na ndụ bụ idu ndị ụka jee tikpọọ ive dị be nna gị ọ bụrụ na i believerọ in it hapụ ya ya dịlịlị onwe ya mbọsị ọ dịkwa gị ka ọ na-enye gị nsogbu n'ihi chukwu ichukwu anya ma the worst thing ị ga-eme in life bụ ije gba ya ọkụ ije kpọlụ ndị ụka ghasacha anya nyebe mmadụ i mego onwe gị nyanwụ i mego onwe gị iri na iteghete
ị ma na Nnekwu alụ ka ọ. ọtụtụ n'ime anyị emego ya wụ emego ya wụ misteki ya ka m ji sị gị ya ka m ji sị gị na ndị meli emebi ihe na-akpụ alụ ya ba na-edozicha ive ha mebichara emebi okay daalụ nne um, nna anyị obi ukwu daalụ nne na m. nri ya bụ ee ịgụsị ya na ihe mmadụ ga-emegasị ọ bụrụ ọ bụrụ arụ ọ dịkwa ọtụtụ ọ ka nwekwara ọtụtụ